ndale
So first of of of of um, first first I want to ask you this question. What do you, what is coming to your mind when you hear the word politics?
maganizo mwanu mukangomva kuti zandale mmabwera chani Is it more positive or negative? kodi zimabwerazo ndi zabwino kapena zoyipa So please ask your neighbor.
tafunseni aneba akuyandikiraniwo kuti mukangomva nkhani za ndale chimabwera mmutu mwanumu ndi chani
Uh, then please let me know what you think about politics. nde taziyankhani ndithu mmaganiza bwanji zokhuza ndi ndale yimikani manja amene muli ndi yankho Aha. yes pastor
Yes, please.
Okay, when I think of politics, I think of lies. That's what he says. Of lies, okay. Thank you. Thank you. Another one. Wina mukamva ndale iwo afuna anene kaganizidwe ka ndale mukangomva mawu kuti ndale mmamva bwanji ena akuimika mkono ndani yokhawa mumakhala ndi maganizo anji mukamva za ndale
Okay. okay someone also says uh, She sees a lot of uh, unmade promises with Yes, yes.
politicians.
Yes. Mm, yeah. Okay. I mean, um, I see it's a bit negative, but does it have something to do with God? What do you think? ndikuona kuti zambiri mukuyankhulazo ndi za negative komano funso ndilokuti kodi zandalezi zikukhuzana ndi za umulungu mmaganiza bwanji mukamva maganizo oti zandale Or does it mamadziwana ndi za does it have something to do with our church, with our preaching, with our kodi prayers? zime- zimezi zimakhuzana ndi pemphero lathu ndi ulaliki wathu ndi mapembedzedwe athu zimakhuzana

So this is uh, different. The actor is paid poorly for his great performance and the politician is paid well for his poor performance. Do you get
Yes, Wandale amalipidwa ndalama zambiri pa ntchito imene amachita performance komanso opanga maseweroyo ama- amalipidwa ndalama yochepa pa zimene amapanga koma onsewo akupanga zinthu So politics is not easy and has not a good reputation.
ndale sizophweka komanso zilibe umboni wabwino kwa wanthu Or probably you heard that politicians should take care of the people and not of their next elections.
ndiye timaona kuti a- andale ntchito yawo ndiyo kuti aziyang'anira bwino anthuwo kumayembekezera kuti muzakumana nawonso ku masankho Or another statement every politician has a promising career, unfortunately, most of them do not keep it. osati mutenge mipando yomukhalira zimai
tengani come Yeah. again This one, every every politician has a promising career. Unfortunately, most of them do not keep it.
andale ambiri amakhala ndi tsogolo labwino kundaleko koma chomvetsa chisoni ndi kuti ambiri samakwanisa kulisunga tsogololo ndi nthawi
Of course, a politician's promise isn't worth the paper it's written on. nde zolonjeza wandale sizimafanana ndi zimene iye amalemba pa pepala ayi Probably you heard all of this statement. Or here, do you know this guy? Boris Johnson. I promise you. munthu uyu munamuziwapo uyu amanena mawu ake kuti promi ndinakulonjezani Ndikukulonjezani. I, but, but the, the, the um, politicians are very good in. I promise you.
Andale paja amadziwa bwino kumanena mawu amenewa kuti ndikulonjeza.
Do you know this guy here?
Uyuyu uyu mwamudziwa mkulu ameneyu? mwina sakuoneka bwino Do What's you his know- name? This is Rishi Sunak from the UK.
uyu ndi munthu wolemera kwambiri kuchoka ku dziko la uk So what is he? ndi ndani iyeyu So he is the prime minister.
iyeyu ndi amene ali prime minister wa dziko limenelo So do you know what means what the word mi- prime minister means?
kodi inu amene muli apa mmadziwa kutanthauza kwakuti akati prime minister Do you know that?
mmadziwa tanthauzo lake
It means the first servant. amatanthauza kuti iyeyo ndiye otumikira oyamba ndi ngati amene alili mwina president kunoko So who is the first servant?
ndiye otumikira oyamba ndi ndani Was not Jesus the first servant? otumikira oyamba kodi sanali yesu So the term prime minister is coming from the Christians.
ndiye kuti mawu omanena kuti uyu prime minister uyu ndoti atengera kwa akhristu It's coming ka from yesu ndi otumikira oyamba from the Reformation, they say the one who is ruling the, the, the country is not the ruler, he should be the first minister.
nde mmene amanenera muja kuti iye amene akuyang'anira dziko kapena iye amene akutsogolera dziko oyamba si iyeyo yayi oyamba ndi yesu So like Jesus, who was the first servant. So therefore they call him prime minister.
ndi chifukwa chake anamutchula kuti prime minister chifukwa amatumikira ngati yesu nthawi imeneyo we have to know that our political system today, what we have, is coming from the Bible. And this is, this is just one example. Iyi ndi example imodzi yokha ya prime minister So actually politics is not about power, it's about people.
ndale sikutanthauza kuti mphamvu ayi ndale tanthauzo lake ndi kuthandiza anthu So let us take a quote from Jesus Christ. It says, tione mawu amene anatiuza yesu

ayambe kaye kukhala kapolo iye amene akutumikira ndi amene amakhala patsogolo
So, I, I mean, that was the foundation of the idea of a prime minister.
awawa ndi maziko kapena anali maziko a dongosolo ili lomanena kuti uyu ndi prime minister That was the idea of our political system. apa mpamene panachokeranso maganizo a ndale zathu zakuno I mean, this system came mainly from Geneva, Switzerland. izi zina- izi zinachokera ku geneva ku switzerland And it, the, f- the Church of Geneva was the first, let's say, modern democracy based on a, on a constitution.
tchalichi cha ku geneva chimene chinayamba kuyendesa tchalitchi chawocho kumagwiritsa ntchito constitution And then it spread from the refugees. They took it to every country, like Britain, like the UK.
nde zimene zija zinachoka ku geneva kuja zinapita ku britain zinapita ku uk anthu anayamba kumagwiritsa ntchito ma constitution But it came out of a reformation from the Christians, the idea of our political system today. izi zinachokera kwa akhristu amene amatsitsimuka
So le- let's see this graph. I mean, the idea is not that the politicians stay on the top, the politicians stay on the bottom.
cholinga chake chimakhala kuti wandale asakakhale pamwamba koma iyeyo azikhala pansi kumatumikira anthu You see here the leader is on the bottom and not on the top.
muona kuti mtsogoleri akuyenera kukhala pansi osati mmwamba ayi And so that's idea of a leader. nde cholinga chenicheni cha mtsogoleri ndi chimenechi The idea of, a, of the first servant.
kapena idea ya otumikira oyamba And so you can say a politician makes sure the people can do their business in the best possible way to create value for others.
ntchito ya politician ndiyo muthandiza munthu kuti akapange zolondola mu zimene amapanga So actually, to be a politician is a is a honoring um, honoring position.
iwo akuona ngati kukhala wandale ndi udindo ofunikira kwambiri Really, chinthu when chabwinonso See, um, when you want to become um, closer to God, then first you can marry.
nde choyambirira ngati ukufuna kuti ukhale kufupi ndi mulungu iwo akuona ngati njira yabwinonso ukwatire Because when you live alone, then it's mostly easy to follow God. koma ukamangokhala wekha wekha zovuta kuti uzinsu- uzinsatira mulungu molongosoka But when you marry, it gets complicated
koma ukangoti wakwatira ndiye mavuto amachuluka tsopano because you cannot go just your way. chifukwa ukakwatira muja sumangopanga zimene ufuna wekha eti. You have to go together.
nde umayenera umtenge nzakoyo muziyendera limodzi ku zimene You mufuna have, kufikira you have to serve one another. nde utumiki umayamba pamenepopo kutumikirana wina ndi mnzake And it's also easy to go alone, but to go in a team is very complicated.
nde akuti kumayenda wekha wekha ndi zophweka koma kuti muziyenda ngati gulu Because then zimavuta you have to learn to go together and cannot go just Chifukwa your way. umene- chifukwa umayenera uphunzire kumatenganso maganizo a anzako kuti uyende nawo limodzi But this is God's idea to bring us in a position where we serve people and not go our own way. E cholinga cha mulungu nchokuti tiziwatumikira anthu osati tiziyenda tokha ngati atsogoleri And I would say the highest on this level is then to become a president.
nde matherokamuna a nkhani zimenezi ndi pamene munthu wakafika kukhala president because the president cannot go his way he has to serve the people a president is not going his way he has to serve the people chifukwa president samangopanga zomukomera iyeyo ayi
so a amatumikira anthu ena So it's a politician is serving people and not a system. Nde ndi wandale kutumikira anthu osati chipani kutumikira anthu. Okay, this is this is out from a biblical perspective, but now look to reality. Nde izi ndakuuzani ndi zinthu zokhuzana ndi mmene chikhristu chimaonera ndale. koma tiye tione mmene ndale zathu zikuyendera Because reality looks very different. pa ground penipeni za ndale sizimaoneka za umulungu choncho Mostly politicians are not serving their people and the country.
ati zoona zake nzoti andale ambiri samatumikira anthu samatumikiranso dziko look for themselves. amazitumikira okha ndi mimba zawo They look for their position, for their election, and corruption is involved. nde iwo amayang'ana kuti azawinenso zisankho zinazo ndi amapanga zotheka zakatangale kuti azawine zisankho zinazo And so, do you see now this difference between the be, between the reality and between how it should be?
nde pali kusiyana pakati pa mmene ndale zikuyenera kuthandizira anthu ndi zimene andale athu akupanga mukuona pali kusiyana eti It's really huge, this, this gap between reality and what it should be.
pali chigapu chachikulu makamaka pa zimene zili zenizeni tikaphatikizana ndi zimene zikuyenera kukhalira. and see now we need a reformation, a transformation.
nde tikufunikira pakhale kusintha It have to change. pakhale kusintha So how can we change it? tingasinthe bwanji Through the preaching of the church.
kuchokera mu kulalika kwa uthenga mtchalitchi We have to help the people to understand what is a politician according to a biblical Christian view. tikuyenera kuyamba kuwaphunzitsa anthu mtchalitchi kuti kodi ndale ndi chani wandale weniweni amene mulungu amafuna ndi wachani wotumikira anthu This is our work to help these people ntchito yathu imeneyo to understand why they are in position.
kuti tiwauze andale aja chifukwa chimene ali pa udindo not to serving themselves, to serving the kingdom of God, osati atumikire okha ayi koma atumikire ufumu wa mulungu to serving people and the country and not themselves at their elections.
kutumikira mulungu kutumikira anthu osati kumangozitumikira okha ndikumayembekezera masankho ena amene akubwera So now I want to give you some um, foundations of a biblical Christian worldview. Nde ndifuna ndikuuzeni tsopano maziko ena a kaganizidwe ka chikhristu kumbali ya ndale.
Are you still with me? Kodi simukugona? Is it okay? Are you still with me?
Can I, can I hear it?
ati muyankhe mwamphamvu Okay. Mind the first, the first question: Where is politics, the word, coming from? nde tingoyamba ndikuona kuti kodi dzina lakuti politics limachokera kuti It's coming from a, from the Greek word polis, limachokera ku mawu a chigiriki otchedwa polisi and polis were the city states like Athens or Sparta in Greece.
the polis yo amatanthauza ngati tima state ma- timadera madera ngati mene alili athens kapena sparta And so it was they governed themselves.
come again They governed themselves. They were not Mene governed. zimatanthauza kuti kadera ako kakuzilamulira kokha

koma m'madera osiyanasiyana Therefore, politics is not just for um, the president or the government. ndeno ndale siingokhala ya president ayi kapena ya boma ayi It's actually every sphere of society that we should govern. nde izi zikutanthauza kuti dera lililonse la mdziko limene likuyenera kutsogolera Also, first, you have to govern yourself. First, you have to govern. choyamba umayenera ukhale munthu woti ukuzitsogolera wekha Also, if you can't govern yourself, you should not think about becoming a president. nde akuti ngati iweyo sungathe kuzitsogolera wekha usamaganize zoti ukakhala president

uyiwale zomafuna kukhala president And these are all polis. This is all politic in all spheres.
zonsezi ndi zokhuzana ndi katsogozedwe ka zinthu polis Oh, And also in your communities, in your churches, you have to learn to govern your church.
ngati ukulephera kutsogolera tchalichi sungatsogolere ziko And then you have to govern your business. nde ngati ukulephera kupanga kutsogolera geni yako geni dziko sungalitsogolera And then you can consider to govern your nation. nde kenako uziganiza kuti ukhonza kutsogolera bwanji dziko And also globally, I mean, it needs to have a global, globally um, people who are looking and helping in government.
kenako dziko lonse uli ndi anthu amene umatha kuwaona akupanga zinthu zosiyanasiyana amene ukhonza kuwatchula Yeah, so you know, you know, we have international laws, we have the UN and so on.
tili ndi malamulo a dziko lonse a un ndi mayiko osiyanasiyana So politics start by yourself. Ndale zimayamba ndiwe mwini, ndiwe mwini. When you not can govern yourself, you will become a really, really bad politician.
Ngati iwe sungathe kumazitsogolera wekha, eh, uzakhala wandale woipa kwambiri. And it has to, politics has to come from downside up and not the other way.
Ndale zikuyenera kuti zizichokera munsi kumapita mwamba osati mwamba kumatsika pansi See, um, a, a position make you not to a, mm, a good politician.
come again Uh, just to have a pos position make you not to a good politician.
kungokhala ndi udindo sizimakupanga iwe kukhala wandale wabwino So a good politician is not a system, it's something that it's growing inside. kukhala wandale wabwino si ndi dongosolo limene likuchitika ayi ndi china chake chimene chikubadwa mkati mwako So you have to learn to govern yourself, your family, your church, your business before you can consider to become a politician. ndiye uyambe kumaziona kuti kodi banja lako kulitha bizinesi yako kuitha mpingo wako kuutha ndiye uziganiza zoti uyambe ndale And I think that is, that is the biggest problem by our politician.
ili nde vuto lalikulu kwambiri la andale athu tili nawowa They just want to have a position, but they are not considering about govern the, the, themselves or their family.
amangofuna kukhala ndi udindo koma samaona kuti kodi banja lawo likuyenda bwanji zinthu zawo zikuyenda bwanji So, a good politician is something that comes from inside out, and it's not a position. ndale zabwino kapena kwa ndale wabwino ndiye amene zinthu zake zimachokera mkati osati zongochokera pa mtetete So God gave us the mandate to govern the world.
mulungu anatipasa mphamvu yolamula dziko Or in John 1 1, it say, In the beginning, God created the world. The world. yohane 1 yohane verse 1 amanena kuti pachiyambi mulungu analenga kumwamba ndi dziko lapansi. And it say, in the beginning was the word, logos. Ndiye amati pachiyambipo panali mawu amene akuwatchula kuti logos. From Greek it means logos or the mandate of order, mandate of politics.
Ndiye mawu akuti logos amatanthauzanso kuti kupatsidwa mphamvu za ndale, mphamvu zolamulira. And so who was this logos?
Kodi ndani amene ali ndi logosiyu? It was Jesus. ndi yesutu So Jesus is actually the highest politician.
yesu ndiye wandale wamkulu kwambiri
He was the word, and he has the mandate to bring order. ali ndi mawu yesu komanso ali ndi kuthekera kolamula ndi mawuwo kuti pakhale dongosolo. But it's also for us, we should become kings and we should govern the world. Ifenso tisanduke mafumu ndiye titenge mphamvu zolamula. Or it say in 1 Corinthians 14:33, for God is not a God of disorder but of peace.
Nde pa 1 Akorinto 14 verse 33 ati Mulungu wathu si Mulungu wa chisokonezo koma ndi Mulungu wa mtendere. So he put this together, order or disorder and peace.
Iyeyo amayika zinthu izi pamodzi, dongosolo ndi mtendere. So uh, people want to have peace, but they don't have an order.
Anthu amafuna azikhala ndi mtendere Koma alibe dongosolo lopezera mtenderewo. And when you have disorder, you cannot have peace. Ukakhala ndi chipwirikiti chokhachokha sungakhale ndi mtendere. So it means to have order, you have to know how to create order. Ndiye kuti ukhale ndi dongosolo ukuyenera kudziwa kuti dongosolo ulipeza bwanji. And therefore we have peace.
Pa chifukwa cha chimenecho tili ndi mtendere. So peace is not coming first, order is coming first. mtendere ndi umene ukubwera pachiyambi osati m- iyayi dongosolo likuyamba kenako libweretsa mtendere osati mtendere ubweretsa dongosolo So our mandate is to do politics in our family, in our in ourselves, in our churches and everywhere, create order. nde udindo wathu akhristu ndoti tipange ndale za ulamuliro kapena tilamulire m'mabanja athu

And secondly, you need a land. chachiwiri pafunika nthaka And thirdly, you need a law. chachitatu pafunika lamulo Okay, you have a land and you have people of it, but when there is no law, then there is chaos. nde mwachisanzo muli ndi anthu muli ndi malo koma ngati palibe malamulo owatsogolera chipwirikiti so government um, is responsible for the law so how can we ordinarily live together
lamulolo limathandizira kuti tingakhale pamodzi bwanji anthu osiyanasiyana so we have to create laws ndiye tikuyenera tipange malamulowa
Let's let's say um, um, you have no laws in your family, then you have a chaos.
mwachisanzo mulibe malamulo m'banja mwanu eh muzingomenya namo
Yeah, um, it's not functioning. sizikutheka ayi So we need to create laws for ourselves, principles, values according what we want to live for. tikuyenera kudzipangira malamulo komanso dongosolo la mmene tikufunira kuti zinthu ziziyendera But we have to create it for our family, for our church, for our business, and for our nations. tikuyenera kudzipangira zimenezi pa mabanja athu pa ana athu komanso pa mafuko athu. But we focus now on this law that is the requirement to have freedom and prosperity in a country. Izi ndi zifungulo kapena ziyikitsiro zotithandiza kuti tikhale ndi maphunziro koma aulere koma abwino. So this is probably the first written law from the whole world here out of the Gilgamesh epic.
Ili kapena ili linali lamulo loyambirira lenileni limene linayamba kulembedwa It's probably um, um, 3,000 year old.
mwina mwake zaka zi- zaka 3000 zikukwana lamulo ili lilipo But probably is is even o- older. But we don't know Mwinanso- exactly when it was written down. mwinanso kukuliranso pamenepo koma sitikudziwa kuti linalembedwa nthawi yanji kwenikweni Or l- listen what he, what kind of rules he make. sitikudziwa kuti ndi malamulo a mtundu wanji amene anachitika So it's a ruler Gilgamesh wants to build an invisible wall around the city of Uruk. That's that was um, Babylon. afuna kupanga malamulo amene akufuna kuti apangise kuti dzikolo likhale ndi dongosolo lake as most of all he wants his subordinates to be like working machines without any needs and only take a break when they exhausted in order to regenerate quickly. anthu ambiritu akuyika malamulo onena kuti anthu azigwira ntchito ngati zimashini osamapuma

I. I think no, or? No.
No. I no no. But this is the oldest oldest writing what we have about rulership.
Izi ndi zakalekale zimene zinalembedwa zokhuza na ulamuliro wa nkhanza. But it's of course not from the Bible. Koma ayi sizikuchokera m'malemba.
Yeah, now is the question from where is the law coming from? nde funso tifunsane, kuti kodi lamulo labwino lichokera kuti Also, I mean, does it, does it is a natural law? imeneyi imene akuitchula kuti natural law iyi, ikuchoka ku ulamuliro wa nkhanza kuti mtsogoleri azikulamula azitilamula mwankhanza kuti zinthu zisinthe Also, when when people think, okay, everybody can do what he wants because we do it anyway in the right way, it's naturally, then you have anarchy. nde mukangonena kuti aliyense azingopanga zimene akufuna chifukwa kuti ndi chilengedwe chathu kumapanga zimene timafuna nde kuti tikazilowetsa tokha ku ulamuliro wankhanza But there were a lot of philosophers and people who think like this. analipo ambiri amaganiza choncho koma sizinayende And we have still uh, movements, communities, anarchists in, uh, in our Western world. who nde tili believe- ndi anthu ifeyo ma- ama- amalamulidwa ndi mafumu basi azitilamulire ndi awawa moyo wathu wonse palibenso wina angalamule ngati iwowa ndi amangolamula iwo aja mpaka kalekale mabanja omweomwewo So this is a belief system. You can believe it, but do you think it really functioning? It's really functioning.
awa ndi maganizo a anthu amene amayikiza koma inu muganiza kuti anzeru ndi okhaokhawo I think mbado umodzi wa anzeru ayi I think we need a written or we need a common law for everybody and not just have no law. koma tikuyenera kuti tikhale ndi zolembalemba zomaloleza kuti aliyense akhonza kulamulanso nzake But another, osati anthu a banja limodzimodzi omwewo the other system could be that it comes from an anointed man. nde palinso ulamuliro wina umene umachoka ku munthu wodzozedwa That's a monarchy. imene imatchedwa monarchy yoyamba ija imatchedwa anarchy Or, or you, you say, okay, a king is deciding what is good and bad.
nde inu mumanena kuti mfumu ndimene izitiuza chimene chili chabwino kapena chili choyipa kumpasa mphamvu munthu Or it can be a dictatorship.
nde mumamuuza kuti iweyo ukhale dictator chimene wanena ifeyo tizipanga So somebody's telling you what you have to do or not. mwachisa ndi aliyense amakuuza zimene ukuyenera kuchita ndi chimene sukuyenera kuchita mmene wafunira munthuyo Also, I mean, China would be a good example.
mwachitsanzo China ndi chitsanzo so China is very hierarchical. The, the leader is telling what is right and what is wrong.
ku China kulibe za democracy. Mtsogoleri wawo amanena choti chichitike chimachitika amene sachita aphedwa. There are not many human rights. Kulibe za ma human rights za maufuluzi kuti ndi ufulu wanga kulibe ku China. And there are a lot of people uh, living in camps, working camps, because they were opposite or they were in opposite to the government. pali anthu ena amakhala ku kampu lero anakira ku kampu kwa ntchito yakalavulagaga chifukwa chimene ananena presidentiyo sanapange But also Christians and Muslims are in prison. pano pa tikunena pano akhristu ndi asilamu ambiri ali kundende chifukwa analambira milungu yawo ku china So I think I don't want to live in a country like this. nde ineyo ayi sindimafuna kukhala ku dziko ngati limeneli It probably can create order, but not peace. akuti ndi dziko limene limakwanisa kupanga dongosolo oda koma limakhala lopanda mtendere Um, I, I think that That man, man has to do what they others say that he has to do. ine ndimaganiza kuti munthu amayenera azipanga zimene munthuyo amafuna kuti azipanga Or does it come from wise people, aristocracy? kodi zimenezi zimachokera kwa anthu anzeru That it comes from a few chosen people, not just one. kapena dziko lipa- limachokera kwa anthu ochepa ochepa chabe koma amene amaonedwa ngati anzeru Uh, but it's it's it's it's uh, it's probably the same as monarchy. izizinso ndi zofanana ndi monarchy ichi It ends in the system that the one who can manipulate or influence the most will get everything. yachitatu yakuti aristocracy akuti amene ali ochenjera ndi amene amalamulira this was amene amalankhula mochenjera this was um, the greek the greek he they established the first time a democracy apa mpamene magiriki anayambisa democracy ijano olankhula mochenjera ndi amene alamule But in this democracy, only a few has, have the right to say something. koma kuyipa kwake nkokuti olankhulawo ndi ochepa So, enawo samangomvetsera but it, it never worked. The democracy never worked. koma izi sizinagwirepo ntchito yolondola m'mayikomo Why he didn't? Why it didn't work? chifukwa chani sizinatheke Because there was no human rights, there was no law over them. chifukwa panalibe lamulo loti liwatsogolere And in the end, it ended in a power game. Who is the best? Who can manipulate the best? kumathera kumathero kwake zinathera kuyambana kuti wamphamvu ndani when there is no absolute principles where people have to hold on, then this is really dangerous to have aristocracy. pakakhala kuti palibe malamulo okuti anthu azigwira popanga zinthu zawo pamakhala palibe chowathandizira kuti anthu aja aone chipambano chawo or does it come from the people kapena chachokera kwa anthu imene ili democracy ndiwo ufulu kwa anthu the, the, one, they, the people will choose um, the, the, the president and so on. Democracy imatanthauza kuti anthu asankhe cha kumtima kwawo. But it was a problem with that. Koma pali vuto pamenepa kuti anthu asankhe. So here Churchill, Winston Churchill said, indeed it has been said that democracy is the most the worst form of government except for all those other forms that have been tried from time to time. nde wina wolankhulirapo anati a nkhani izizi zomalola anthu kuti asankhe ndi zoyipa kwambiri ndi kayendetsedwe ka dziko koyipa kwambiri Komabe basi, Because a democracy is nothing else than a monarchy. chifukwa democracy sikusiyana ndi ulamuliro wa ufumu uja. Because in a democracy, the stronger will survive. Chifukwa mu democracy wamphamvu ndi amene amawina. Always the majority will win. iwo amene mtundu wawo ndi wambiri ndi amene amawina olo asali abwino And so the mi- mi- minority is losing. ndi iwo amene ali ochepa olo ali anzeru amaluza And so you have a problem.
ndiye muli ndi vuto But Winston Churchill say, I mean, it's the worst form, but there is nothing else. ndiye iye ananena kuti iyi ndi njira yoyipitsitsa koma palibe inanso yabwino ndiye tizingoyendera yoyipitsitsa yomweyo basi Churchill was not mainly, he, I think he was not a committed Christian, so he could not understand it.
ndiye iyeyu sanali mkhristu sanamvetsetse kuti nkhani iyi yomapasa mphamvu anthuwa ikuchokeranso m'baibulo So see, democracy is not a guarantee of freedom. Freedom is a guarantee of democracy.
mchitidwe wa democracy si makiyi a ufulu ayi ufulu ndi umene umabweretsa democracy
I hope you understand it.
kodi tikumvana

a lot of kapena corruption. sinagwire kapena sinagwire ntchito mwaulere panapita dipo There was a lot of corruption, uh, and in some countries, even or the most of the countries, they were a dictatorship. In the end, akuti kunja atabwera atabwera democracy uja analowesa ziphuphu zimene zinapangisa kuti ma, maiko ena kukhalenso ulamuliro wa tsa- wa dictatorship But the West thought, okay, we only have to establish a democracy, a good system in Africa, and then everything will be fine. iwo ankaganiza kuti tikangopangisa kuti mapresident ankhanzawa achoke kubwere democracy ku africa africa atukuka But they also go to the Middle East, to Afghanistan, and it didn't work anywhere, any in any Ndi place. anapitanso anapitanso ku middle east kuti akapangise kuti achoke pa ulamuliro wa nkhanza sizinakayenderekonso Why it didn't work? kuti sizinatheke chifukwa chani Because democracy is not a guarantee for freedom. Freedom, okay. freedom is the guarantee of democracy. democracy democracy sibweresa ufulu ayi ufulu ndi umene upangise kuti anthu akhale afulu Freedom is coming from inside. And when we not can live in freedom inside, then we, a system cannot change us.
ufulu umachoka mu mtima mwa munthu mkati mwa munthu ngati munthu alibe ufulu mu mtima mwake olo mutampatsa ufulu wakunja sungaonekere It needs a transformation of our hearts. munthu asinthe mu mtima mwake kuti akhale mfulu And when we are people, a transformed people, we can establish a good system, and the best would be democracy.
ndi anthu amene asinthika mitima yawo

wakupangani inu kukhala okay mulungu wanu wakupangani inu kukhala otsogolera ukadzala mpamene umakolola
That means um, today the problem in our democracy is that everybody wants right.
koma vuto lathu lero ndi lakuti aliyense akuti ali ndi ufulu wake mu democracy yathu But there is no more duty. koma anthu sakukhala ndi ule- udindo pa ufulu wawo And so the, the, the, the Western world is, oh, we, you can do whatever you want because everybody has right. nde akutisokoneza anthu akunjawa chifukwa akutiuzanso kuti aliyense azipanga zimene akufuna chifukwa aliyense ali ndi ufulu wopanga zimene akufuna So women have right of their body, so they can adopt, uh, abort a child.
nde azimayi muli ndi ufulu wa thupi lanu nde akumatiuza kuti muli ndi ufulunso otani otaya mwa- otaya mimba ndi thupi lanu munthu Put up asakuuzeni chochita the biggest argument in the West. So, uh, a woman has right for her- her own body. Therefore, she can decide if she wants to uh, abort a child or not.
kwathu kuno kwavuta mawu amenewa omati mzimayitu ali ndi ufulu wa thupi lake ndi ali ndi chisankho chosunga mwana kapena kumtaya mwanayo So first, we need a duty before we can have rights.
ndi ayi tiyambe kaye kumaona ufulu udindo wa munthu tisanamuuze za ufulu wake kuti munthuyu ali ndi udindo pamwamba pa ufulu but to whom we have our duties. udindo wathu ndi wakutiko wa kwa mulungu So here a statement on the Swiss preamble of the constitution. The strength of the people is measured by the well-being of its weakest members.
Mphamvu za anthu, mphamvu za gulu, zimaonekera mmene o, anthu ovutikitsitsa akukhalira. Do you understand that?
Kodi mawu amenewa mwamvetsetsa? Or it's, or it's based on the weakest members.
Akuti inuyo kuti muone mphamvu zanu zimaonekera pa munthu wofowoka pa gulu lanu. So the big, the big question is now freedom or order, how we can create a system of freedom and order.
funso lalikulu ndi lakuti tikhoza kupanga bwanji zinthu ziwiri zimenezi ufulu komanso dongosolo So you see, when you have too much order, then it's no more in balance.
ukakhala ndi dongosolo lochuluka ufulu pamakhala palibe And when we have too much freedom, like anarchy, and everybody can do what he wants, then we have uh, also not in balance.
ukakhalanso ndi ufulu wochulukanso kwinakunso kumakhalanso mavutonso And this was the big, big question in history. How can we find a system who holds this balance?
nde mu history nkhani imene yakhala yayikulu kwambiri tipeza dongosolo lanji lomati Ufulu ndi dongosolo zizifanana. And 500 years ago, in the time of Reformation, they found it.
Nde anachipeza, anaipeza dongosolo limeneli zaka 500 zapitazo. So do you want to know it?
Mufuna mulidziwe dongosolo limeneli?
It was the Bible. anapeza kuti baibulo ndi limene lingapangise kuti ufulu ndi dongosolo zifanane So 500 years ago, they started to translate the Bible in the common language. nde iwo anayamba kumatamatalusa- kumalitanthauzira baibulo mu zilankhulo za anthu So the famous one was Martin Luther translation in the German language.
mwachisanzo martin luther anatanthauzira baibulo mu chilankhulo cha chigermany So, but this was a very, very important tool. Because now you have the Word of God in a written form for everybody. izi zinali zofunika kwambiri chifukwa tsopano muli ndi mawu a mulungu oti aliyense atha kukhala nawo muchilengere muchilankhulo mucholembedwa before the Reformation, um, the, the, the sermons, they were in, in, um, in, uh, in Latin and the Bible was in Latin and the people did not understand it. isanabwera reformation baibulo linali mu chilatini ulaliki unali mu chilatini anthu olalikidwa samamva zimene alakid- akulalikidwazo And therefore, the truth was by the priests or by the clerics who understood the Bible or can interpret the Bible. ndiye basi amene amangoziwa zimezi ndi mafumu ndi anthu amene akhonza kumasulira baibulo koma ena onse palibe amachitsata chochitika But the Bible became the common law where everybody have to hold on. kenako baibulo limanena kuti aliyense akhonza kukwanitsa kukhala bwino So in, in Geneva, the reformer John Calvin, he had always the Bible in his hand. nde amene amasintha zinthu zimakamaka john calvin amakhala ndi baibulo m'manja mwake nthawi zonse And then he went into the parliament and told, This is not right what we do, do because it is in the Bible.
anakafika ku parliament nakaphunzitsa kuti izizi nzosayenera mukupangazi chifukwa sizinalembedwe m'baibulo So actually, everybody with the Bible in the hand could stood up before the king and say, "That's not right what you are doing." Ndi aliyense amene wanyamula baibulo amadzuka pamaso pa mfumu n'kumanena kuti zimene mukunenazo sizolondola ayi So it was an absolute law, who was not from man, who was over man. Ili linali lamulo ndithu kuti silinali la munthu ayi And so everybody have to give account to the, to the Bible first. aliyense akuyenera kukhala opereka dongosolo lake ku baibulo choyambirira Before he has the right. kuti munthuyo ali ndi kuthekera And he don't have to give account first to, to humans. It was first to God who was standing over humans. sukuyenera kupereka chindunji cha zinthu zako kwa wanthu ayi ukuyenera kuchipereka kaye kwa mulungu chifukwa mulungu ndi amene ali pazo- pamwamba pa zonse And so the Bible became the foundation of living in freedom and order together. Chifukwa baibulo ndi limene linabweretsa maziko amenewa okuti anthu azikhala mu ufulu ku zonse or let's say John Wycliffe said the Bible is for the government of the people, by the people and for the people.
John Wycliffe ananena kuti Baibulo ndi lolamulira dziko limene lili ndi anthu kuti liyapase mphamvu anthu kwa anthu omwewo. And this was the key. This was the solution of the problems in the world. Ichi chimene chinali chifungulo kapena makiyi ake a zinthu zimenezi So there was then human rights, and everybody, kenako kumabwera nkhani za maufulu and there was not a king who decided it,
panalibe mfumu inanena kuti zimene zichitike or there was not mm, a few clerics who decided it. kapena anthu ochepa amene ananena kuti zizichitike And there was not just anarchy and nobody could say something.
koma panalibenso anthu ochepa okha amene akananena kuti zimene zichitike Bible was the, the, the, the tool that hold the whole society together.
anali maso kapena mafungulo amene akanagwira dziko lonse pamodzi So the fear of God has enabled to live in freedom and order.
mantha a pa mulungu ndi amene akwanitsa anthu kuti akhale mu ufulu komanso mu dongosolo And this was only possible as the Bible was translated in the common language.
izi zinatheka chifukwa choti baibulo linatanthauziridwa mu zilankhulo za wanthu And everybody can understand what is right and what is wrong. koposako kuti wina aliyense amamvetsetsa chimene chili chabwino kapenanso chimene chili choyipa Therefore, it was very important that the people can read and write. ndiyeno kunali kofunika kwakuti anthu azidziwa kulemba komanso kuwerenga Because when you not can read and write, then you are always on a deeper level than the others. nde zimakhala bwino ukakhala kuti wadziwa kulemba ndi kuwerenga
So, and therefore, the foundation of uh, uh, living in freedom and order together is that the people can read and write.
nde maziko achifungulo kapena maziko a ufulu ndionena kuti anthu onse adziwe kulemba komanso kuwerenga Because the law is for nothing when we do not understand the law.
chifukwa lamulo palibe chimene lingatipindulire ngati inu ndi ine sitilimvetsetsa lamulolo Actually, we don't have to read the Bible, we have to understand it. sitikuyenera kuwerenga baibulo ayi tikuyenera kulimvetsetsa baibulo To understand how we how can the Bible be applied in our society. makamaka tizimvetsetsa kuti kodi baibulo lingagwiritsidwe ntchito bwanji mu dera lathu And through that, our whole sister, si- society came in appearance. The po- ichi kapena political system.
awa kapena izi zimene zitithandize kuzindikira kuti dera lingabwere bwanji mukulongosoka It was built on the laws of the Bible.
izi zimamangidwa pa malamulo a baibulo

mlimi the second one is what a butcher
butcher yeah butcher okay ogulisa nyama ogulisa nyama okay sorry yeah yeah so okay the both sit in the same church
onse amakhala mu chalichi mmodzi And the priest is preaching about you should not lie, you should not steal, um, you should not misuse your po- position.
ne mlaliki akumati musamakhale anthu akuba musamakhale anthu ogwiritsa ntchito ulamuliro wanu molakwika And so the farmer is l- looking to the butcher and, and said, Did you hear him? Next time when you. nde Yeah.
okay, nde olima akumuwuza ogulisa nyama kuti ukumva kulalika abusazo tsiku lina ndikazagula nyama kwa iwe usazandipange zako umapanga zija So next time when I bring my cow, then give me all the meat and don't put something in your pocket. ne nthawi zonse ndikabwera kuzagula nyama uzandipase yonse osandidulira pang'ono ayi So how he can make sure that the butcher is giving him all the meat and not put something in his pocket? nde iye apanga bwanji dongosolo loti azidziwa kuti uyuyu sakumutengera zonse
So probably you can you can um, bring a controller to control it.
nde tikhoza kubweretsa munthu wina wapadera kuti azizaona nanu limodzi But who is controller, the controller? nde ndani wapaderayo uzapanga control zinthu See, make it really complicated. azazipangisanso kuti zinthuzo zioneke zovuta kwambiri You need a law and you need rules. kufunika lamulo komanso kufunika malamulo dongosolo But one cannot cheat the other.
kuti wina asanamize mnzake And then in the end, you need a lawyer because you have a conflict.
kenako mukangana pafunikanso loya kuti athandize zokanganazo And so s- you see, it becomes very complex.
mwaziona zikupitapita zikuonongeka onongeka In the end, um, to, to take care and control, it costs you more than the meat.
ndemuona kuti kuti mukonze zoonongekazo zikuposa nyamatu But because they're sitting in the same church, koma chifukwa kuti onsewo akukhala tchalitchi chimodzi they hear the same message.
amamvanso uthenga umodzi And the pastor say, if you not do that, then you will have problem with the Almighty One. then mbusa akanena kuti mukatenga mukapanga chilung- mukapanda kupanga izi mukhala pa mavuto ndi mulungu So the farmer did not, or the butcher did not cheat them because he don't want to have problem with the Almighty One. nde uyuyu wogulisa nyamayu sapanga za chinyengo chifukwa cholinga chake nchoti afuna kukhala pa ubale wabwino ndi mulungu wakumwamba Because the farmer knew that he has the fear of God, he could trust him. nde chifukwa chotinso uyuyu uyuyu wogula nyamayu akudziwa kuti uyu ali ndi kuopa mulungu amukhulupirira Because the farmer knew he has to give account directly to God.
chifukwa winayo akudziwa kuti ndofunika kuti apereke umboni wake pamaso pa mulungu direct And so this fear of God holds the society in freedom and order together. ndemuona kuti mantha pa mulungu amaligwira dziko pamodzi And when the fear of God is disappearing, then you need more law and more law and more controller until it's
Mantha pa Mulungu akamachepa, muona kuti dzikonso anthu azipitirira kumakhala mu uchimo, mu uchimo azifunanso malamulo ambiri ambiri, koma ma, ma, ma, ma, root yake ndiyo kuti mantha pa Mulungu akuchepa. And th- th- then, then in, in the end, it costs more than the meat. Kuteno kenako zimapanga zambiri kusiyana ndi nyama. Do you see that the fear of God could hold the society together?
Mukuona kuti mantha a Mulungu aliyense akakhala nawo agwira dziko pamodzi. And it was through the Bible there was a written document was available for everybody and an absolute law that we could test on.
chosangalatsa nchokuti baibulo linalembedwa kwa wina aliyense ndipo wina aliyense akuliona ndi limene lithandizire kuti aliyense azitha kuziwa zimenezizi so you can here see um, the supreme court in switzerland where the justice is putting her sword down to the bible
muona kuti akundionesa chithunzi apa cha khothi ku switzerland limene mkulu wa khothilo amanyamula baibulo m'manja So, olo inu akamalumbira a president amalumbira ndi baibulo m'manja so it say everybody have to give account first to the Bible.
kutanthauza kwake kumatanthauza kuti lamulo langa lonse mantha ake ali pambuku ili When you enter in this law hall, in this court hall, then you have to pass this picture and get remind, remind that everything is based on the Bible. nde ukalowa mu khothimu umayenera uzikumbutsidwa chifukwa mumakhala baibulo nde ama- limakhala baibulo likukuwuza kuti zochitika mu khothi muno chindunji chake ndi baibulo And this hold the system together. It was the Bible. nde baibulo limagwira zinthu zonse pamodzi And I think I stop here.